Trí, dó, haon, aer. Beo. Dia dhaoibh. Brian anseo ag léamh na nuachta don naoú lá fichead mí Lúnasa dhá mhíle is a sé déag. Agus céard tá ar siúl ag na scabhaitéirí sin sa Rúis? Tá siad ag insíothlú eolais isteach

Is cosúil go bhfuil an bréageolas agus an bhréagaisnéis seo á scaipeadh ag an Rúis chun aighneas a chothú sa tSualainn mar gheall ar nato. Ní bheadh fhios ag an domhan taobh amuigh de nato é ach Tá pobal na tíre sin ag déanamh machnaimh ar bhallraíocht i Nato agus tá díospóireacht bhríomhar ar siúl sa tír sin faoi láthair ar cheart ar cheart don tSualainn dul isteach sa chomhghuaillíocht nó fanacht amach, agus go tobann tá oifigigh i Stockholm ag teacht ar fhadhb chorraitheach. Tuile eolais díchumtha Bhuel, dar le Rialtas na Sualainne, díchumtha, ar ndóigh, tá fhios ag dreamannaí mar an CIA le fada gur cheart síol bheag, na fírinne a chur isteach sa bhréageolas so ní fios anois cé mhéid den eolas díchumtha seo, más díchumtha é, atá bréagach. Ach cibé, tá an t-eolas claonta saofa, díchumtha seo á scaipeadh timpeall na Sualainne agus ag cur tuairimí ghnáthphobal na Sualainne trína chéile, b'fhéidir fiú ar strae. Sin an méid.

Ba sé baininscneach, Bhail ó Dhia orm féin is a bhfuil orm. Há. Anois cá raibh mé? Tá mé chun an phictiúr díomsa a mhíniú mar tá mé ag breathnú orm féin agus ba cheart dom bheith ag breathnú ar an gceamara sin, nár cheart? Tá. a fhios agam an ar cheart 'galar' a thabhairt air ach tinneas forleathan is ea é sa Chaismír, an tsúil mharbh, agus is fadhb fhorleathan amach is amach é sa Chaismír agus go deimhin baineann príomhphictiúr leathanach an New York príomhleathanach an New York Times leis, fear a. le bindealán ar a shúil ag breathnú ar an gceamara trí na tríd an aon tsúil mhaith atá aige tar éis gur scaoileadh é le millín a scaoil trúpaí Indiacha agus é i mbun agóide faoi Gabh mo leithscéal. Tharla go bhfuil deacrachtaí agam le téarmaíocht teibí ach. Go minic níl na focail fairsing sa Ghaeilge cibé, níl an teibíocht céanna in úsáid sa Ghaeilge. Láithreacht. Bhí sé. Cá raibh mé? Láithreacht. Bhí sé ag agóidíocht in aghaidh láithreacht na hIndia sa cheantar. An Páirtí Daonlathach agus Donald Trump, cén bhaint atá acu? Bhuel, de réir mar a thiteann sásamh na vótóirí i leith Donald Trump, ardaíonn an ráchairt ar na Daonlathaigh agus feiceann na Daonlathaigh gur seo an seans dóibh an deis a thapú agus díriú isteach ar na suíocháin Comhdhála sin a bhíonn sábháilte go dtí gur tháinig Trump ar an saol. Tá Donald Trump go deimhin tar éis uchtach a thabhairt do na Daonlathaigh, fiú na Daonlathaigh laga, sa rás uachtaránachta. Agus fiú má theipeann ar na Daonlathaigh sa toghchán seo, tá na Daonlathaigh ag déanamh na bunoibre a bheas ag teastáil don chéad rás eile agus cuimhnigh nach mbíonn ionadaithe sa teach íochtarach i gComhdháil Mheiriceá in oifig ach ar feadh dhá bhliain, agus fágann sin go mbeidh rás eile arís i gceann dhá bhliain. 6. Ní hamháin go bhfuil míshásamh an phobail le Donald Trump ag bagairt ar an Seanad atá i seilbh na bPoblachtánach ar éigin ach Tá móramh suíochán na bPoblachtánach i dTeach na nIonadaithe b'fhéidir i mbaol freisin. Dé Céadaoin seo caite, tharla curiarracht nua i gcathair Nua-Eabhrac. Bhí naoi Bhí 59,373 daoine ag fanacht i dtithe dídean de chuid Roinn na. ndaoine gan dídean, seirbhísí do dhaoine gan dídean de Chathair Nua-Eabhrac. Ní raibh an méid sin riamh sna tithe gan dídean cheana. Tá mé ag breathnú orm féin arís. Camera. Bhuel, cibé, níl a fhios agam cé leis na tithe dídean seo ach tá siad maoirsithe ar a laghad. ag an Roinn, ag Roinn na Seirbhísí do Dhaoine gan Dídean, oh, caithfidh téarma níos fearr a bheith ann, mar sin, ach mise a chum é, so is ormsa an locht, is dócha. Más gnólacht nua-thionscanta thú, i réimse na teicneolaíochta. Céard a dhéanann tú mar is na gnólachtaí nuathionscanta a theipeann, a dteipeann orthu ná mar a éiríonn leo? Bhuel, tóg ceann ar na ráthaí.

Agus osclaíonn an scéal seo le comhlacht darb ainm Evernote. Ba cheart don chomhlacht seo a bheith marbh faoi seo ach de réir an scéil, ós rud é go raibh Evernote réidh agus oiriúnaithe don tobchliseadh, Tháinig siad slán as an tobchliseadh a bhuail iad anuraidh. Bhuel, bail ó Dhia orthu. Céard ba cheart a dhéanamh le Appalachia agus áiteanna mar Virginia? Mhair siad ar thobac le fada. agus ar chúinsí sláinte. Theip ar an tionscal sin. Mhair siad ar feadh i bhfad eile ar ghual ach feictear anois chomh damáistiúil is atá gual don timpeallacht agus tá ag aistriú anois ó ghual go foinsí breosla eile go foinsí fuinnimh eile nach ndéanann dochar. agus nach bhfuil aschur damáistúil astu. Ach cibé ar bith, feicimid Doug Doug Herndon, mianadóir is dócha? mianadóir, níl fhios agam ar úsáid mé an focal sin i gcaint ariamh, mianadóir ar scor atá chomh bocht sin go gcaithfidh sé margadh mangarae nó díolachán earraí a dhéanamh taobh amuigh dá theach gach lá chun mion-airgead a bhailiú dhó féin. Jaime Correal Martins, caithfidh go bhfuil sé sin scríofa mícheart, Martínez déarfainn. Ach deir sé Martins anseo, Tá a iníon Annie ag obair do New York Times anois agus tá Jaime marbh, ach tá baint, dlúthbhaint aige leis an gcogadh. Farc agus Rialtas na Colóime mar gabhadh é i 1999 agus coinníodh é ar feadh na míonnaí fada agus dar le Annie d'íoc sé as lena shaol faoi dheireadh. Scaoileadh saor é ach níor scaoil sé leis na marcannaí a d'fhág an braighdeanas sin air ariamh. Géibheann? Tá baile faoin tuath i Massachusetts ag diúltú reilig Moslamach ligint ann agus tá sé seo ag tarraingt aird na tíre agus mionscrúdú, go háirithe ó aturnae na Stát Aontaithe, a deireann a bhfuil sé de thuairim aige go bhfuil an baile ag déanamh leithcheal ar Mhoslamaigh. Wilson, North Carolina agus bailte tuaithe eile. Bhí mé ag caint tamall ó shin faoin chaoi ina bhfuil inar athraigh cúirteannaí feidearálacha a n-intinneachaí ar. soláthróirí idirlín le déanaí agus a thug le fios dar leo gur fóntais iad seachas soláthróirí siamsaíochta, abraimis. Agus níl a fhios agam cén fáth ach tá faitíos ar bhailte beaga mar macasamhail Wilson, North Carolina, go ndéanfar díphlugáil orthu mar go gcuirfidh sé stop le scaipeadh soláthróirí idirlín ardluais cathrach. Sin siad na bailte agus na cathracha atá ag cur an idirlín ar fáil agus ní na fóntais príobháideacha. Baineann sé seo, déarfainn, le mionsonraí na reachtaíochta agus. an rialaithe ón Ard-Chúirt nach bhfuil feicthe agam, Cúirt Uachtarach, gabh mo leithscéal. An bhfuil na seanmháistir ealaíne ábhartha níos mó? Is cosúil nach bhfuil. Táthar ag tabhairt le fios go bhfuil siad ag cailliúint ábharthachta i bhfianaise na n-ealaíontóirí nua. agus an róthóir atá ar na n-ealaíontóirí nua agus fágann sin na sean-dhánlanna i dtrioblóid. Céard a dhéanfaidh siad? An gcaithfidh siad an t-airgead mór nach bhfuil acub ar ealaín nua ealaín b'fhéidir nach mbeidh ábhartha i gceann cúig bliana nó deich mbliana, nó an bhfanfaidh siad leis na seanmháistrí ag súil go n-athróidh uair amháin deireanach anseo. Hmm, ok. Ag súil go n-athróidh ciall, tuiscint, breithiúnas an phobail chomhaimseartha ar an ealaín. By Dad anois níl fhios agam ach tá fhios agam rud amháin go gcaithfidh mé stopadh mar tá obair le déanamh fós agam nach mbaineann le seo ach tá súil agam go bhain sibh taitneamh as an nuaíocht agus go mbeidh muid ag caint arís sar i bhfad ach idir an dá linn Guím rath Dé oraibh go léir agus go dtí go bhfeicfimid a chéile arís, slán.